n'ihe onyonyo nke ụbọchị tata anyị na-ekwu na-asị na ihe ọma ka a na-eṅomi eṅomi ihe ọjọọ adịrọ mma iṅomi eṅomi o wee bụrụ ya ihe m ji wee bịa n'ihu akwụkwọ a n'ụbọchị tata bụ ịkọwata ọtụtụ ihe dị mkpa n'etiti alụmdi na nwunye nke e kwesịrị ịna-eṅomi na nke na-adịghị mma ka a na-eṅomi tutu m gaa n'iru achọrọ m ka ị mata na alụmdi na nwunye abụghị ihe a na-ama aka anara ama aka n'ime ya maka ndị agbara ọfụ na-abanye n'ije alụmdi na nwunye ya na ndị nọkwazi n'alụmdi na nwunye maybe dịka ha nọtego aka mana ha aghọtachabere ka o si wee dị na ka o si kwesịa ịdị na alụmdi na nwunye i were alụmdi na nwunye gị ị na-atụnyere nke onye ọzọ ọ gaghị adaba o wee bụrụ ya ụmụ nwaanyị ibe m gị nwoke na-ene n'ihe onyonyo anụnwa gị nwaanyị na-ene n'ihe onyonyo anụnwa chọpụta ihe na-adị mma or chọpụta otu ọ ga-esi dịrị gị mma n'ezinụlọ gị ị chọpụta ya i sikwa otu ahụ wee wube ezinụlọ gị maka na ọ bụrọ iwu na ezinụlọ okeke ga-adị ka ezinụlọ okafọ ezinụlọ okafọ agaghị adịkwanụ ka ezinụlọ okonkwo nke ezinụlọ okonkwo ya-adị ka nke nke nke okorie o wee bụrụ ya ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe ga-enye nkwado na agamniru na udo n'ezinụlọ gịnị bụ ihe ahụ otu nwanyị nke ya na di ya na-enwe okwu wee bịa kọsara m sị ya kedu ihe na-ese o wee sị m na ya na di ya na ọkwa ka e buje ụmụaka akwụkwọ e buje ha ụmụaka akwụkwọ na mmiri na-ezo wee kwadosie efe ụmụ ya akwụkwọ ya wee sị di ya buje ụmụ ya akwụkwọ di ya wee sị ya na ike adịrọ ya na ụra na-atọ ya buje ụmụazị akwụkwọ ya wee bido wee babara ya mba wee babara ya mba wee sị ya ya nwa siri nri ụmụazị ya nwa kwadoro ụmụazị akwụkwọ since ya na-eme ihe ndị a na i dina ana akwa na-arara ụra o ru kịta mmiri na-ezo ya sị gị buje ụmụazị akwụkwọ ị sị ya buje ụmụazị akwụkwọ ya wee babazie otu o bidoro mba ahụ di ya bido ha na-aba wee baba mba ahụ wee gabara na nke na-etiri aka n'ahụ amara m nwaanyị ahụ ikpe m wee sị ya o kwesịghị ihe a bụ ihe e ji nwayọ wee kọwatara ya o wee kọwara m ọtụtụ ndị ya ma ndị di ha na-ebuje ụmụ ha akwụkwọ ebe a bụ ebe m gbadoro ụkwụ wee na-ekwu okwu n'ihe onyonyo a

m sị ya na ị kara iji nwayọọ kọwatara ya sị ya nekwanụ kemgbe a na-eme ihe akwa na ha n'akwa na-arara ụra m na-emesi ihe ndị a ị kọkwara ya na okwu dị nro na-eme ka ọnụma jụọ oyi o wee bụrụ ya ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke o nwere onye okwu a so achọrọ m ka ị mara ihe na-adaba n'ezinụlọ gị i mere ya maka na onye nke a na-eme maka na onye nke a na-eme mara nke dị mma ga-eme ka ezinụlọ gị bụrụ ezinụlọ kwụsiri ike ka ezinụlọ gị bụrụ ezinụlọ udo na-adị unu na-eme ụmụaka a na-eṅomifu na-eṅomi unu na-eṅomi unu ezinụlọ a na-aga n'ihu so n'okwu m n'ụbọchị taata bụ mara ihe dabaranyere n'ezinụlọ gị hapụ nke ị na-afụ n'ezi ejina nke ị fụrụ n'ezi wee gwa di gị ma ọ gwa nwunye gị na o si na-adị be onye ọzọ mara nke dị mma na be gị mara nke kwesịrị gị mee nke ahụ so anara ama aka n'ije ezinụlọ ọ ya nwa bụ ihe m bịara ikwu n'ụbọchị tata ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị mama ndị Igbo